I deli yɛrɛ de ko maa yɔrɔ man jan ne ba ko ko ne ye mɔgɔ ye baara la ko ne ka to k'a minɛ k'a kɛ o tuma ne nafa bɛna kɛ jumɛn hmm. a y'a minɛ sa

Nin minɛ ka taa fɛn ma san. Tanjani, ne m'a kɛ nin kama. Ee, ne bɛ du in kɔnɔ yan ni badabada. N'a fɔra ne mana to ka baara min kɛ yen, e ka warimisɛn di ne ma. O tuma ne ka denya nafa bɛna kɛ jumɛn? I ni ce i ni baraji. Amina.

An ma kɛ cogo di? E dun bɛn'i sigi i fa ka du kɔnɔ ten i n'a fɔ ko falatɔ don. O tuma mun de kɛra? Foyi ma kɛ. Ɔ wuli wuli. Ee, i ɲɛ bɛ nin du in na. Nin du in bɛɛ lajɛlen y'i fa ta de ye wa? ne de ko fɛn fɛn ka di i ye i b'a kɛ du in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ min bɛ se k'i bali a la ɛɛ maa minnu bɛ yan u bɛ luwanse de la awɔ ne kɔrɔkɛ mun fɛn kelen min bɛ a ni luwanse bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn olu bɛ wari min sara chaque mois a t'o dɔrɔn de sara wa a dɔn k'a fɔ fana ko e de ye ne ciyɛn tabaga ye ni ne tɛ yan don min na nin du in n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen y'e de ta ye n ka kuma mɛn. n y'a mɛn nka papa ne y'a faamuya e kɔrɔkɛ fɛnɛ bɛ luwanse la yan. ayi ee a tɛ luwanse la sabula n tɛ wari minɛ a la nka ne de b'a balo. n ka kuma fɔ.

Ne y'a f'i ye a mɛnna n ko n'i bɛ bɔ i k'i jija i k'a ɲɛfɔ n ɲɛna i dun bɔra i ma fɛn fɔ n ye. ne jo t'a la nka n'i y'a ye ne solila ka bɔ ci gɛlɛn dɔ de la ne solila ka bɔ ne terimuso de ye n wele ko a ka karamɔgɔba dɔ nalen don e yɛrɛ b'a dɔn kunko min b'an da la sisan porobilɛmu min bɛ yen i b'a dɔn ne taar'o de la ni n kun ma soli ka taa dɔrɔn n t'a ka aran sɔrɔ Pardon, mais c'est le chimie. Muna. Kunkolo kalifa yɔrɔ caman i laban i n'a da cibaga ma an filɛ nin gɛlɛya min kɔnɔna la e Muna ka ko tɛ ne yɛrɛ fana ka ko tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ko foyi tɛ kɛ ala ɲina ma tiɲɛ don i ka bange fɔlɔ ma ɲa filanan nana o y'a kɔ segin sabanan fana ma ɲa nka an kan ka ala fo ka ala barika da k'a d'a kan maa caman de bɛ yen minnu bɛ furu la a bɛ san caman bɔ u ma deli ka kɔnɔ ta kuma tɛ ka bange kɛ Bi ta kɔfɛ ne t'a fɛ i ka taa ɲɛɲini na bilen ni ala ko don min k'an bɛ dɔ bange k'o lamɔ ka tila ka kɔrɔw ɲɛna o di kɛ

Atu ni mami bɔra ko atu ni mami bɛ se ka bɔ cogo di ka ne ka baara fililen to a kɔ e t'a to n'a nana i ka a ɲɛfɔ a ɲini i kana na to n na ka ne dɔgɔya lamini ne t'a fɛ k'e dɔgɔya dɛ nka e yɛrɛ de bɛ ka ne puse ne k' e dɔgɔya wa bi ta tɛmɛnen kɔ n t'a fɛ n den ka yala mami kɔ i y'a faamuya bon ça me fout au pôle nord denmisɛnninw ka ko la a ka yala mami kɔ o y'ale ka gɛrɛsigɛ diya de ye ee kana na manamanakan fɔ ne kunna quoi m'a faamuya atu ni mami ka yala a bɛ atu de aranze ko fantan den ni waritigi den ka jɛn kɔni a natalen ninnu den o y'e ka yɛrɛdɔnbaliya kuma de ye i siri tigɛlen maa fu fa fu est ce que ni e bɛ miiri e ka kan ka nin kuma fɔ wa lamini dɛ fɛn min e ɲugu de bɛ ne na hɛn ami Ami t'i jɔ n ka kelen f'i ɲɛna trop c'est trop hein i kana n'a fɔ k'i bɛna ne cɛ dɔgɔya dɛ i tulo bɛ n kan na i tulo b'a la e cɛ bɛ du kɔnɔ e delila ka ne ka dɔgɔya mase ale ma o b'e bolo k'a tɛ se k'e bugɔ dɛ taa musow ba miniɲanba ni e cɛ ye e ka e ka tɛmɛ yɔrɔ kan kuma ma ban

Lamini ɲɛ bɛ ni kun na n b'a k'i ka arasa barisa ni ɲɛ la i ka arasa de k'i den si yɔrɔ i bolo ko ne ye fariya ni e fara ye cɛ ye ne ye nin taara se e k'i sigi la ala n'i ka juguya fɛ walahi ni min tobila n bɛ ka da datugu dabali jugukɛla nin hɔrɔn kolon nantan kolon

O ye bi kuma ya o ye bi ee bon n bɛna a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna kun kelen min y'a to u b'a fɔ ko muso kelentigi ye cɛgana kɔrɔkɛ ye dɔwɛrɛ tɛ o muso kelentigi n'a muso voyagera walima n'a banala ou soit n'a jiginna o temps nin kɔnɔna la a bɛ to a kelenna min kɛ dɛ o de y'a to u b'a fɔ ko muso kelentigi ye cɛgana kɔrɔkɛ e ee sun foyi wɛrɛ n'a b'o cogo la ja e yɛrɛ ye cɛgana de walahi ne tɛ cɛgana ye ee ne muso taara tile fila nin kɛ dɔrɔn de la o tɛ se ka ne kɛ cɛgana ye dɛ walima a sun nin nɛnɛ yɛrɛ la

Ɲin ni nɛn bɛ kɛlɛ kuma tɛ buna hadamadenw ma tile fila in na ɲɔgɔn faamuyabaliya tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kojugu nka n b'a ɲini i fɛ i ka yafa n ma kɔrɔkɛ e ni ne cɛ o tɛ fosi ye ne y'i ka ko ninnu bɛɛ faamuya awɔ e filɛ nin ye dɛ

i kɔni bi fɛn bɛɛ de to ala ma an ka taa nin ɲɛɲini sa sinɔn nin bana tɛ ban tan dɛ e ka ji dɔɔni

n'a y'a sɔrɔ i ye nin baara in kɛ mɔgɔ n b'i deli ala kama i ka t'i bolo lasegin n'i balima de ye dɛ ne ma dara ni e kunkolo kan ne bɛ nin baara ka da kun bɛɛ kan a bɛ ne nugu cɛ ne nɔ kisɛ kelen t'a la cogo di ne nɔ kisɛ kelen a t'a la Wa kana na ɲininkali kuma sugu la tuguni. I ye kuma jugu kɔlɔlɔ y'a la. O de la kɛlɛ la mɔgɔ man kan tɛ ka sini ɲɔgɔn kuma fɔ n'o tɛ a bɛ k'i bolo problème ye. Tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni bɛ min ɲini aw ka sabali halisa. Buraɲɛ, pardon a ka fisa. I da bɔ a la. Awɔ, n b'Ala tanu a ka fisa. Fɛn fɛn bɛ tolo la bi, i n'i cɛ subaga nin de tɛ yan. Han, sisan aw bɛ tila aw ka subagayaw la, i bɛ n'i sigi k'i yɛrɛ kɛ ko silamɛ, ko a ka fisa. Ami. I t'i jɔ n ka dɔ fɔ sa, Sabali. e fana sa to la, n'i ko k'i bɛ kuma wagati o wagati, e de bɛ ka ninnu ɲɛ don ne na o. Ne b'i Han, deli sabali, Ala ka. a b'i bolo yen. Buraɲɛ.

yɔrɔ si tɛ e la dɛ e de tɛ ba ɲuman kɛ wa n'i y'a ye ko ko bɛ ka kɛ du in kɔnɔ yan n'a bɛ ka kolokolo e nɔ de don e bolo k'i ka ɲi ka tɛmɛ ne kan yan baasi tɛ Sitan tɛ wa an bɛ taa atelier la n terikɛ umaru ka mariage bɛ an bɛ taa mesure ta wuli an ka taa sisan sisan an bɛ taa atelier la sisan Sitan tɛ yan Hey, madame, madame.

Muna. Waati bɛɛ n b'a ɲɛf'i ɲɛna n'i bɛ miiri i jija i ka miiri ko nataw la ko minnu tɛmɛna ka ban latigɛw bolila o kan fɛn o fɛn bɛ buna hadamaden sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ fara ala de la ne b'i ye tan a bɛ min da ne kan ala ni kira de b'a dɔn ni e ye ɲɛji bɔ i furucɛ ye ne min ye a bɛ taa fo ne dusukun na n'i tɔɔrɔla n farikolo b'a santi k'a fɔ ko n diyaɲɛmaa tɔɔrɔla Muna ko bɛɛ lajɛlen bila ala ka minɛn kɔnɔ o minɛn fɛrɛlen don wa o lankolon tɛ yen dɛ n b'a ɲini i fɛ ala ni kira yɛrɛ kama i ka miiriba ninnu dabila an tanke an bɛ nin na an mago bɛ min na an b'a sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ den t'e bolo a tɛ ne bolo a bɛ ala de bolo waati caman n'i y'a ye ne tɛ taa baara yɔrɔ yɛrɛ la ka taa n jatigiw baro n b'a bɛɛ k'e de kama n bɛ siran n bɛ jɔrɔ ni ne nana bɔ e kɛrɛfɛ yan miiriba bolo i kana na taa ko dɔ k'i yɛrɛ la Muna. Muna. Ne Muna mana miiri wolotin ka gɛlɛn cogo min na k'o den bange kelen tɛ fila tɛ fo saba O bɛɛ ka segin sari n'an y'an sigi k'an bolo da an sen kan e ni ne fila bɛɛ bɛ ban k'a sɔrɔ an ma kɔ to an kɔ n'i ye dabali bɔ nin ko in na a tɔ b'a dɛn

Mami mɔgɔ dunalama n'i b'a fɛ ka bonya sɔrɔ n'i ye mɔgɔkɔrɔba sigilen i bɛ gɛr'a la ka taa mɔgɔ sɛbɛn fo Allah ta Baba. Baasi t'aw la.

damele tiɲɛ yɛrɛ la i ka di ne ye nka i k'a bila i kun na i yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ ne dɔn nin kartiye in na n'an bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ e furulen don wa ne yɛrɛ furulen don ne ka siran u kana taa fɔ n fa ye ami nin hakilina in tun bɛ ne la a mɛnna

u sɔn ni otɛli de ka d'i ye ayi an ka taga yen nɔ an ka taga yen nɔ mon bébé